Angilɛ jamana utikalo san ba kelen kɛmɛ segin bi segin fila zuluw ka kɛlɛ kuncɛlen kɔfɛ cikan dɔ sera masamuso victoria ma a ka masabulon na o cikan tun tɛ dɔwɛrɛ zuluw ka jamakulu dɔ de siralen tun sera yan baw u kɛlɛla ka bɔ u fa dugukolo kan wa u y'a laɲini olu masamuso a n'a ka kɔrɔsigi ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min walasa olu bɛ se ka a dɛmɛ a ka a ka masa dugukolo sɔrɔ matigimuso nin ye zuluw ka masakɛ ye n'a tɔgɔ ye kanpa wayo nin ye siyaka zulu yɛrɛ mɔden de ye ale min u kɛlɛla siyaka zulu binnen kɔfɛ o tuma ale nana angilɛ jamana la walasa u ni angilɛw bɛ se ka fɔkabɛn kɛ cogo min na a bɛ se k'a ka dugukolo sɔrɔ cogo min a bɛ se k'a ka masa dugukolo sɔrɔ walasa a ka segin a ka masaya la O tuma ni zulu ka masakɛ kumana zulukan na bayɛlɛmalikɛlaw olu bɛ kuma bayɛlɛma masamuso ye a ko a bɛ masamuso fo a y'a bisimilali min kɛ angilɛtɛri jamana kɔnɔ yan a ko a bɛ yan teriya ani bɛnkan waleya de la an ni ɲɔgɔn cɛ an matigi an ka marabaa jɛkulu kɔni hakili la n'an ye nɔgɔya fɛn o fɛn kɛ nin ko in na a bɛ se ka kɛ farati de ye an ni zuluw ni ɲɔgɔn cɛ ne baw ne faw an ka nin lajɛ in kun tɛ ka kuma dugukolo mankan na masakɛ masakɛ min n'a gɛnna ka bɔ a ka masa dugukolo kan an ka sigi kun de ye ka farafinna kɔlɔsi ani k'a lafasa de wa an ka kɛta ye ka an jɛɲɔgɔn ninnu de kɔlɔsi an jɛɲɔgɔn minnu taara ni an ka hakilila ye nin ko in kan walasa ka an yɛrɛ tanga ka bɔ nin kabila kafiri ninnu tɔɔrɔ ma nin dugukolo in kan olu minnu ye tasuma ani jolibɔn waleya kabi san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna kɔnɔ nin yɔrɔ in na ye o waleya min kɛra kɛlɛkɛ farinba dɔ ɲɔgɔnyebali dɔ n'o tɔgɔ ye siyaka zulu min tɔgɔlasigi filɛ nin ye yan bi masakɛ kisawayo karamɔgɔ wansan kuma b'i bolo siyaka zulu a matigimuso Ɔwɔ zuluw ka faraɲɔgɔnkanbaga ani masadugukolo belebeleba dɔ sigibaga ka ta san ba kelen kɛmɛ segin tan ni wɔɔrɔ la ka taa bila san ba kelen kɛmɛ segin mugan ni segin la cɛba tun don wa mɔgɔ min don ani mɔgɔ min tun bɛ se ka da ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka kɛ sezari walima alɛkizandiri ye ale tun ye farafinna worodugu yanfan bɛɛ lajɛlen minɛ ale tɔgɔ ye siyaka zulu san tan fila dɔrɔn kɔnɔ ani a ka cɛ damadama minnu a ye minnu lakɔ k'u dege kɛlɛ jugu la ani kɛlɛ cogoya jugu bɛɛ lajɛlen wa u tɛ sɛgɛ kɛlɛ la yɛrɛ ka n'u caya ka se fo mɔgɔ waa bi segin ɲɔgɔnna la wa u tun ka jugu u tɛ hinɛ wa a ka cɛfarinya dɔnna farafinna worodugu yanfan fanba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de la wa an bɛ se k'a ka yɔrɔ bonya da napoleon ka yɔrɔ ɲɔgɔnna de ma An matigi muso an'an jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛ masin minnu ni siyaka zulu y'a sigi sen kan olu yɛrɛ b'i n'a fɔ ale ɲɔgɔn de ka olu kisira de ka bɔ a ka lajaba ma san kɛmɛ tilankɛ ɲɔgɔn nka olu labanna ka bin de nka u ka nin binni waatinako dɔrɔn de don wa a ye kɛlɛkɛ masin min dilan n'o y'a ka kɛlɛkɛden ninnu ye olu binna nka tuma o tuma u bɛ se ka wuli ka jɔ sen kan tuguni bawo siyaka zulu tun tɛ masakɛ ye wa mɔgɔ min tun don a tun tɛ sa ala yɛrɛ yɛrɛ de tun don dugukolo in kan un dieu sur la terre ayi ayi sankolo tigi yɛrɛ de tun don koyi ale min tun bɛ zuluw ka ɲɛnamaya falen n'u ka dawula an'u ka ɲumanya de ye wa o kɛlɛ banbali de kɛra sababu ye ka tasuma don fan bɛɛ lajɛlen na ani ka joliw bɔn fan bɛɛ lajɛlen na An matigi muso matigi muso ko in farati ye tiɲɛ yɛrɛ de ye koyi wa an ka kan ka min kɛ fana o dɔnnen don baw n'an ko an bɛ taa ninnu dɛmɛ k'u ka yɔrɔ d'u ma u bɛ kɛ sababu ye ka na ni baloko gɛlɛya ani kɛlɛ cogoya gɛlɛyaw ye wa n'an y'o kɛ fana baga kɛra zulu minnu ma olu fana bɛna wuli k'a fɔ k'u bɛn'o ta sara tɔ ninnu na don n'o kɛra a bɛna kɛ faratiba de a bɛna kɛ gɛlɛyaba de ka ɲɛsin an ka lasigiden ninnu ma ye kuma lasurunya na ne sɔnnen bɛ Kimberley ka kuma ma ni zuluw banna an k'u faga an k'u silatunun pewu ne kɔni hakili la nin bagan ninnu ka segin ka taa ka kungo kɔnɔ baara ninnu na o ka fisa ni ɛ jɔn b'a dɔn yɛrɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ o na kɛ sababu ye ka hadamadenya ani ladamu sɔrɔ karamɔgɔkɛ an ka bayɛlɛmalikɛla bila ka kumaw bayɛlɛma ye wa ayi nafa foyi tɛna k'o la aw bɛna mun bayɛlɛma bilen bawo an kuntilennaw yɛrɛ tɛ kelen ye fɛn min yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ taasira yɛrɛ ye fɔlɔ a yɛrɛ t'o yɛrɛ dɔn yɛrɛ fɔlɔ a kɔrɔsigiw aw bɛ se ka taa aw ni ce aw ka cɛsiri la aw bɛɛ ni ce o tuma angilɛw ka masamuso a ko a ka kɔrɔsigiw ka taa baw ale yɛrɛ y'a ye ja cɛ in yɛrɛ a bɛ angilɛkan mɛn o la ale yɛrɛ ni cɛ in yɛrɛ bɛ barosigi kɛ u bɛ hakililaw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ ee an b'a fɛ k'a dɔn yala siyaka zulu ye e mun yɛrɛ yɛrɛ de ye cɛba de tun don mɔgɔ min a y'a ka hakililaw bɛɛ lajɛlen kɛ bonya kɔnɔ o la sa a ka kan a ka hakilila o ka to a ka jamanadenw hakilila la hali sisan ahan o yɛrɛ de kama an tɛna aw ka masadugukolo d'aw ma koyi Siyaka zulu yɛrɛ bilama ɲɛnamayalen don ka tɛmɛ hali a ka fɔlɔ yɛrɛ kan baw a tɔgɔ yɛrɛ ma sa a nɔfɛ koyi baw e ye masakɛ ye wa siyaka yɛrɛ ka hakilila a n'a ka faamu de bɛ e ka jamanadenw yɛrɛ la hali bi e yɛrɛ dun b'a dɔn ne yɛrɛ ye muso de ye muso tiɲɛtigi kɔni o la anw tɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni ko ye ko min yɛrɛ ɲɛ dɔnnen tɛ wa a b'o cogoya de la siyaka ye masadugukolo belebeleba min sigi sen kan o kɔ karila wa a masadugukolo bɛɛ farafarala ka kɛ a damana yɔrɔ yɔrɔw ye minnu marala angilɛ jamana mɔgɔw fɛ politiki jugu min bɛ ka lawaleya u ka jamana in na o yɛrɛ nana wolo tubabuw ka ɲɔgɔn ye banbali la fo ka na kɛ sababu ye ka siyaka yɛrɛ k'a ka denbayako yɛrɛ o ban k'a ta o don de la ka n'a bila fo bi la siyaka zulu yɛrɛ ka miirina a n'a ka farinya n'a ka danbe o de tora a ka mɔgɔ ninnu hakilila la o tuma ale de ka tariku filɛ an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka jajuru belebele min n'a bɛ wele ko siyaka zulu an bɛna ale de bayɛlɛma aw ye bamanankan na ni ala ka diɲɛ ye farafinna woroduguyanfan min ni a bɛ wele ko afrique du sud siyaka zulu ka tariku a bɛɛ lajɛlen kɛra o yɔrɔ ninnu de la wa siyaka zulu yɛrɛ tun ye masakɛ ye masakɛ min n'a lakodɔnna tubabuw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la angilɛ jamana mɔgɔw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dankari a ka masaya la o la n'ala sɔnna an bɛna jɛ ka o tariku an bɛn'o de lagɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin filimu belebeleba in bɛna bayɛlɛma mɔgɔ min fɛ o de ye salif sora aw balimakɛ ani aw denkɛ wa filimu bayɛlɛmali a hakilina bɔra tɔn belebele min yɔrɔ o tɔn in de bɛ wele mafala mafala ale ye mali fasokanw lafasali tɔn o de ye nin hakilina in a sigi sen kan ni ala ka diɲɛ ye an bɛna nin filimu belebeleba in bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma aw ye bamanankan yɛrɛ la farafinna kɔrɔn ni worodugu cɛ san ba kelen kɛmɛ seegin mugan ni fila o tuma sisan nin ye an donlen siyaka zulu yɛrɛ ka tariku de kɔnɔna la wa tariku in lakalela tubabuw de fɛ san ba kelen kɛmɛ seegin mugan ni saba waati de la tubabuw bɔra siyaka yɛrɛ ka kɛlɛkɛ farin ninnu kalama siyaka zulu y'a ka masadugukolo fɛnsɛn ka taa fan bɛɛ lajɛlen na nka o waati kelen na hali ni kɛlɛ yɛrɛ ka di ale yɛrɛ ye a kɛra matigi ye ani ka kɛ jɔn fana ye waati kelen na a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a ka jamana sigilen tun don kɛlɛ de kan wa kɛlɛ banbali min yɛrɛ n'o tun tɛ o tun b'ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya ban o tuma nin ye siyaka zulu yɛrɛ nin ye a ka kɛlɛkɛlaw ye a bɛ mɔgɔ minnu a b'u fɔrime k'u lakɔgɔ k'u dege kɛlɛ la kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen u man dɔgɔ kɛlɛ la bawo a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de tun ka farin a denmisɛnnin an'a mɔgɔkɔrɔ bɛɛ siyaka ye buwaye minɛ ni kɛlɛ ye wa ani buwaye yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen a y'o bɛɛ lajɛlen ninnu minɛ wa a ye yɔrɔ fɛn o fɛn minɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ zulu kabila kelen ye wa a m'o kɛ k'a ka laɲiniw dɔrɔn sabati nka a y'a kɛ de walasa a ka belebeleya walasa o bɛ se ka sabati cogo min na wa o bɛɛ de kɛra sababu ye k'a ka kɛlɛkɛdenw caya a ka masaya dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa minnu banna ka sɔn a ka laɲiniw ma hali n'a y'a sɔrɔ olu bolila ka taa yɔrɔw la o taara yɔrɔ minnu na a tilala ka taa olu bɛɛ lajɛlen fana kɛlɛ ni ka fara a yɛrɛ kan wa o kɛlɛ jugu yɛrɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ kɛra sababu ye k'i sɛnsɛn ka taa fo angilɛw ka daga yɔrɔ min fana bɛ kapu yɛrɛ dugu kɔnɔ olu minnu yɛrɛ tun y'o sɛnsɛn ka taa kaɲaka yanfan fɛ kapu dugu farafinna jɔn dugu zanwiye kalo san ba kelen ani kɛmɛ segin mugan ni saba o la jako yɛrɛ tun don angilɛw ka daga yɔrɔ ale ni siyaka zulu yɛrɛ ka masaya dugukolo kɛlɛ tun bɛ kari u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna la kapu dugu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye cari ye ale ye ci bila ka taa u ka jamana la ko ka sɔrɔdasiw caman bila ka na ka na fara a yɛrɛ kan nka nin bataki in bɛ ci haniri de ma ale min ye angilɛw ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ko latigɛla ye K'a jira la ko kapu dugu yɛrɛ jɔrɔlen don bi kosɛbɛ k'a sababu kɛ zuluw ye olu minnu bɛ k'o sɛnsɛn ka se kapu yɛrɛ dugu la ka fara u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye siyaka zulu ye kabini siyaka yɛrɛ kɛra masakɛ ye a ye masa dugukolo belebele dɔ dilan min ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ farafinna yɛrɛ gun yɛrɛ sanfɛ nin ye siyaka zulu yɛrɛ belebele ye nin kuma bɛɛ lajɛlen bɛ ale de kan a ye mara kɛ ni farinya ye cɛfarinya kɔni ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka zuluw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kabilaba kelen ye o de bɛ ka tubabuw siran ɲɛ san wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ a ye zuluw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ d'a la n'o ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye siyaka zulu wa ale yɛrɛ ka baara tɛ foyi ye kɛlɛ kɔ wa a y'a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen a y'o dege kɛlɛ de la siyaka zulu ye mɔgɔ ye mɔgɔ kannagɛlɛn don foyi man d'a ye kɛlɛ kɔ a bɛ fagali ani jolibɔnw de kɛ wa dan yɛrɛ ma se ka ye a la a ye mɔgɔ caman bɔnɛ a ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min yɛrɛ u m'a min u m'a bɔn a ye faw ani denw kɔ don ɲɔgɔn na ni ka balimaw fara wa o fagali kɛra fagali cɛjugu sugu bɛɛ lajɛlen ye Angilɛ jamana zuwɛn kalo san ba kelen kɛmɛ segin mugan ni saba ne dusukun kamikamilenba de bɛ ka nin bataki in sɛbɛn k'a jira aw la k'a fɔ ko Siyaka Zulu a bɛ ka na cogo min na a bɛ ɲini ka se an daga yɔrɔ la n'o ye Kapu dugu yɛrɛ ye matigi Jɔrɔji naani nan ka soforo ni nin waleya in dun kɛra Kapu dugu yɛrɛ lakanabaa tɛna sɔrɔ a la dɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan lakanabaa tɛna sɔrɔ a la wa nin bagan ninnu laban bɛ Kapu yɛrɛ dugu minɛ Wa an mago bɛ nin ko in jaabi la teliya la i ka ɲɛfɔli kɛ an ka masakɛ ba yɛrɛ ɲɛna n'o ye matigi Jɔrɔji ye wa nin bataki in sɛbɛnna Charles de fɛ ale min ye Kapu yɛrɛ dugu ɲɛmaaba ye farafinna jɔndugu zanwiye kalo tile wolonwula san ba kelen ani kɛmɛ segin mugan ni saba la Kapu yɛrɛ ɲɛmaaba o de ka bataki yɛrɛ tun bɛ ka ɲɛfɔ sisan ale ko ko ka taa ni kɛlɛkɛdenw ye teliya la u ka dugu yɛrɛ bɛ se ka kisi Siyaka Zulu ka minɛli ma Matigi George naani nan kununna ka bɔ a ka sunɔgɔ la. Kuntigi Bathurst, Matigi George bɛna e de bisimila fɔlɔ, i ni ce. Nin ye angilɛw ka masakɛba de ye ni o bɛ wele ko Jɔrɔji naani nan ale de ye angilɛw ka masakɛ ye ka Siyaka Zulu to masaya la u yɛrɛ ka yɔrɔ la o waati kelen in kɔnɔna la o ka jamana kolatigɛla ni bataki in dira ale min ma ale kɔni hakili sigilen tɛ ko in na ale jɔrɔlen jɔlen don a kɔrɔtɔlen don masakɛ yɛrɛ ka kuma dɔ fɔ a ɲɛna walasa u bɛ se ka nin ko in ɲɛɲini cogo an matigi kɛ n ka sɔgɔma foli belebele b'i ye ahan e de Henry ye wa ɔwɔ e ka dakurun ɲɛ min tun ye wulu bugɔ ko kuma fɔ n ɲɛna o ni sɔgɔmada foli tɛ kelen ye dɛ wa n siranlen don sen na ta kana juguya n'o ye a ka nin kuma b'a jira k'a fɔ ko a tun delila ka na kuma min fɔ a ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ o tun tɛ kibaruya duman ye ayiwa sen na ta dun o bɛna kɛ kibaruya sugu jumɛn ye

An tuloma jɔlen bɛ ka e lamɛn Henry nin ko bɛ an ka jɔn dugukolo de kun kan an matigi e ka kibaruyaw si tɛ kibaruya fitinin ye an ka jɔn dugukolo kuma kan yala o tɛ tiɲɛ ye wa Henry awɔ kɛ an matigi an marabaajɛkulu ka haminanko de ye k'an bololafɛnw kɔlɔsi an ka jɔnduguw la o la diyagoya de don fo an ka to k'an bolodenkɔniw jeni waati ni waatini jɔn de bɛ k'an tɔɔrɔ sen na kanadakaw wa an ka jɔn dugukolo minnu bɛ Ameriki yanfan na yen yɔrɔ ninnu baasi tɛ o yɔrɔ ninnu na sen in na ta ye farafinna de ye n ye kapu ɲɛmaa ka bataki sɔrɔ o min jɔrɔnakoba don kosɛbɛ zenata ko bɛ zuluw de kan an'u ɲɛmaaba zuluw wa zuluw e hakili la k'a fɔ ko anglɛw ka marabaajɛkulu bɛna e majigin nin bagan ninnu ye minnu yɛrɛ fini doncogo bɛ i n'a fɔ an fa adama ni an ba hawa ka fini doncogo e bɛ k'o ko de fɔ k'o gɛlɛya k'o kɛnɛ ko gɛlɛn n ma deli ka nin ɲɔgɔnna yɛrɛ mɛn tulo yɛrɛ la an ni kabila fitinin tɛ ɲɔgɔn na dɛ an matigi an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka ca ka se fo mɔgɔ miliyɔn tilankɛ ɲɔgɔnna ma o min ye nin hakɛ sɔrɔ san saba dɔrɔn kɔnɔ e nin den sanni ne yɛrɛ kɔni hakili la zonzanw dɔrɔn de bɛ bali ka caya nin cogoya nin na ani fantanw kɔni An matigi an matigi a bɛ se ka kɛ a tɛ mɛn zuluw bɛna kapu minɛ koyi n'o dun kɛra fo i k'a dɔn an ni zonzan caman de bɛ ɲɔgɔn na koyi ani u ɲɛmaa baganba ani suruku fatɔ kɔni o min bɛ wele ko saka o tuma a ye dɛmɛ bila ka taa d'u ma kɛ an y'o jateminɛ koyi an matigi nka ka bɔ yan ka taa kapu dugu yɛrɛ la yɔrɔ ba yirika de bɛ yen ani kalo naani tilan taama kɔgɔji fɛ kɔni n siralen don n'an ma nin ko in teliya n'an ye nin kɛlɛko kɛ i n'a fɔ somɔgɔya ko a ko bɛ sɔn ka dan kɛ dɛ O tuma na a ye kɛlɛkɛden dɔw fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'u bila ka taa yen dɔrɔn a banna n'o kɛra dɔw na bɔnɛ dɛ an matigi o tuma na a ye kɛlɛsaralaw bila ka taa kɛ an tɛ se ka da olu la o tuma mun e yɛrɛ dalakan an matigi Hɛnri i ka filɛli kɛ yan ban e ɲɛ bɛ mun de la ka na sanji kɛ matigi yala sanji bɛ na anglɛtɛri jamana kɔnɔ tuma bɛɛ wa ne kan bɛ sanji sɛbɛlama yɛrɛ de ma dɛ awa an matigi o kɔni bɛna tuma bɛɛ o ye tiɲɛ ye faasi an ka jɔn dugukolo ninnu dun olu jɔyɔrɔ ye mun de ye an bolo olu y'an ka tile de ye matigi awɔ tile wa e fana ka kɛta ye ka an ka tile de kɔlɔsi thomas jefferson ye ne fa gɛn ka bɔ ameriki dugukolo la A sombrer dans la folie. Wa n b'a dɔn e tɛna sɔn o ɲɔgɔnna ka kɛ ne fana la dɛ. Régler l'affaire. Wa nin Zulu ko ɲɛnabɔ joona joona. N'o tɛ an dusu kasilen bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka bila i nɔ na. Unhun. N bɛ se ka taa. An matigi i ni ce. ayiwa ci sera masakɛ ma sisan angilɛw yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka kɛlɛbolow labɛn walasa ka taa siyaka zulu yɛrɛ ka jamana la u bɛ se ka taa fɛɛrɛ kɛ k'a ka fanga k'a dafiri cogo min na ala ni zuluw ka kɛlɛbolo a bɛ ka fanga sɔrɔ u bɛ ka yɔrɔw minɛ ka taa fɛ u ye woroduguyanfan yɛrɛ fanba minɛ sisan u bɛ k'u sɛnsɛn ka taa kapu dugu kaɲakan fan fɛ kapu yɛrɛ dugu tun bɛ faratiba de kɔnɔ o waati kelen in na kapu ɲɛmaaba ale mago bɛ jaabi la ka bɔ a sanfɛ mɔgɔw yɔrɔ ala n'a tɛ ka jaabi min sɔrɔ ala diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara a ka jɔrɔ kan ka taa lɔnduru zuwɛn kalo san ba kelen kɛmɛ segin mugan ni saba awɔ an karamɔgɔ an bɛɛ lajɛlen fiɲɛtɔ yɛrɛ de ko ye sisan kɔni an bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini siyaka ka nin kɛlɛboloba in na mɔgɔ kelen dɔrɔn bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ Ne ma se ka sɔn e ka nin hakilila in ma kuntigi Henry an k'a kɛ sisan ni e de tun ye masakɛ siyaka ye kapu yɛrɛ ɲɛmaa ka nin ɲɔgɔnna bataki sɛbɛn ka ci i ma k'a fɔ ko tubabuw bɛna e kɛlɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ ma da o tigilamɔgɔw kan yala e tun bɛ o ko mina ni ko fitinin ye yala o ko tun tɛ kɛ e ma jɔrɔnako ye wa n bɛ n ka kuma walawala kosɛbɛ ka nin ɲɔgɔnna mɔgɔ katigɛlɛn sugu minnu yɛrɛ bɔra sankolo la ka bin k'o kɛlɛ yɛrɛ dama tɛ dɛ nka k'o ka fanga yɛrɛ ban pewu yala o tɛ kɛ i ma jɔrɔnakoba ye wa an k'a kɛ sisan ni adamaden sugu yɛrɛ min bɔra kabakolo la ka bin o ka taa e ka dukɛnɛ la o yɔrɔnin bɛɛ o tigilamɔgɔ ka sin k'i kanto siaka an b'a dɔn e bɛ ka ko min kɛ nin ye wa e bɛ fɛ ka an bila kɛlɛfu de la e yɛrɛ k'a lajɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ o yɔrɔnin bɛɛ la waraba dɔ ka sin ka e ɲɛsin e ma k'a sɔrɔ marifa bɛ e bolo e bɛ se ka a ci a la ani marifa belebele wɛrɛ b'i bolo min bɛ se ka sanpɛrɛn yɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ e bɛ fɛ ka a lasiran de wa awɔ fo k'a ɲɛ yala e t'a dɔn kɔrɔtigɛlaw bɛ siaka bolo min bɛ an ka marifa juguw ko fɔ an ɲɛna wa awɔ o bɛ se ka kɛ dɛrɛ nka an tɛna a kɛlɛ ni o marifa ninnu dama yɛrɛ ye o dɔ wɛrɛ b'an bolo min ka bon ni o bɛɛ ye o jumɛn ye hadamadenya taasira n'o ye civilisation ye o min kɛli yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye nka an bɛ se ka nin bagan in an b'a hakili minɛ ni o ye wa o waati kelen na an bɛ se k'an ka kɛlɛbolow labɛn a kama yala e bolo an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo jumɛn na sisan mɔgɔ min bɛna taa siaka nɔfɛ k'o ko ninnu waleya wa ka taa a nɔfɛ farafinna worodugu yan fan na ne hakili la o mɔgɔ dɔ b'an bolo dɛ wa ne ye baara kɛ a tigilamɔgɔ bolo an ka matigi ka kurunba ninnu na n'o ye kɛlɛtigi francis ferwell ye ale ye dugukolo sira dɔnbagaba ye ani kɔgɔji fana sira kɔni a bɛ olu dɔn kosɛbɛ wa a bɛ se ka kɛ ale bɛ se ka sɔn an ka laɲini ma ka taa siaka zulu ɲini k'a dɔn wa ayiwa u ye réunion kɛ o tuma u bɛ ka mɔgɔ de ɲini sisan mɔgɔ min bɛ se ka taa siaka zulu fɛ yen o tuma u nana mɔgɔ min sɔrɔ yan o de kɛra francis ferwell ye ayiwa ko in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kɔni o de ye an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka taa kɔgɔji yan fan fɛ ka se kapu dugu la cogo min na ne ye kunnafoniya min sɔrɔ n ka taama laban na a fɔra ko siaka zulu ka faaba ko a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔnin ninnu dɔw de la yan wa taacogo fila dɔrɔn de bɛ o yɔrɔ la duguma sira n'o ye kapu yɛrɛ sira fanfɛla ye nka ne yɛrɛ kɔni dalen tɛ o sira in na bawo tubabu kelen dɔrɔn min taara o sira fɛ ale yɛrɛ an ma kibaruya foyi dɔn a la o tuma an diyagoyalen don ka taa kɔgɔji de fɛ o tuma an kan ka taa kɔgɔji fan min fɛ o de kan ka kɛ nin fan yɔrɔ dɔw ye nka hali n'an ma o yɔrɔ sɛbɛn ka bila an b'a dɔn yɔrɔ fila de kɔni bɛ yen yɔrɔ min tagali o ka nɔgɔ kosɛbɛ nka basima ko dɔ bɛ se ka kɛ o fanfɛla ninnu fana la wa minnu fana taara o sira fɛ olu yɛrɛ fana caman ma bɔ koyi farafinna worodugu ani kɔrɔn cɛ la o tuma tubabuw u y'u ka ɲɔgɔnyeba ninnu kɛ u ye jateminɛw caman kɛ n'a sɔrɔ u kan ka siyaka kɛlɛ kɛlɛ cogo min na yala u b'a kɛlɛ ni marifa de ye wa u b'a kɛlɛ ni nɛgɛli de ye wa u kan ka mɔgɔ sugu min ɲini ka taa a ko la u y'o bɛɛ lajɛlen de ɲɛnabɔ sisan o tuma n'o o tilala nin de la sisan u bɛna o mɔgɔ ninnu bila ka taa o tuma nin ye siyaka zulu yɛrɛ a n'a ka kɛlɛkɛden ninnu a bɛ k'o dege a b'o fɔrime kɛlɛ yɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen hali jila kɛlɛ ninnu siyaka a y'a ka mɔgɔw dege nin bɛɛ lajɛlen de la kolonɛli kuki nana dɛ an ɲɛmaa charles an ye siyaka kibaruya mɛn ka bɔ kaɲaka la dɛ o tuma nin mɔgɔ sidɔnbali bɛ ka mun de ɲini yen tuguni an ye ŋunuŋunukan min mɛn o ŋunuŋunukan bɛɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ko siyaka a bɛ an ka soforo la wa a bɛ fɛ ka kɛlɛ bin an kan dɛ ne ko e ka nin kunnafoni jɛlen don wa awɔ kuntigi a jɛlen don dɛ n y'a ɲɛɲini yɛrɛ de yala e tun ye bataki min bila ka taa lɔndɔrɔ ko ka dɛmɛ bila ka na yala e ye kibaruya sɔrɔ o la wa ayi awɔ a t'i n'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ si ma deli ka taa nin sira in fɛ k'o kɔrɔ ye ne fana tɛna se ka taa o fɛ dɛ o kɔrɔ ye e sɔnna an ka laɲini ma sa kɛ haali n sɔnna a ma sa kɛ ne bɛ an ka masakɛ ka bila de la o ani ka sama ɲinw fana sɔrɔ kɛ Eh, e kɛlɛtigi e ko sama ɲin de wa a fɔra ko sama ɲin nankɔnforo de bɛ o yɔrɔ ninnu na an karamɔgɔ warifin n mago bɛ mɔgɔ kati gɛlɛnw de la minnu bɛ se ka tugu n kɔ nin ci in na minnu bɛ sɔn ka don faratila ko da fɛ k'u niw di ka taa siyaka kɛlɛ ne dun b'a bisigiya k'a fɔ ko o mɔgɔ sugu ninnu u nata ka bon u nata dayɛlɛnlen don yala e bɛ sɔn ka tugu n kɔ nin ci in na wa ka taa an ka masakɛ ka ci la ani an ka jamana yɛrɛ ka hɛrɛ ne mago bɛ mɔgɔ cɛsirilenw de la ne mago tɛ fasoden ɲumanya la nin ko in na baw n'an taara an bɛ se ka sama ɲin caman sɔrɔ yala jɔn bɛ fara ne farewell kan ka taa nin ko in na de ye e ye ko belebele fila de fɔ n'a y'a sɔrɔ n y'i faamuya kɔni a fɔlɔ fɔlɔ o ye an ka fɛɛrɛ kɛ an ni siyaka yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye an kan ka taa jira nin fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu na de k'a fɔ ko an ka ladamuya an ka hadamadenya taasira a kan ka bonya de mɔgɔ minnu b'u danbe an'u ka kɔrɔlen de kan san kɛmɛ caman yala an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ olu bagabaga wa janko siyaka yɛrɛ ale yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'ale lasiran yɛrɛ ale min ne siranya don ale ka jugu ni anw ye koyi an tɛ se k'ale lasiran cogo si la an kan ka fɛɛrɛ wɛrɛ de sigi sen kan o tɛ dɔ wɛrɛ kuncɛbaya ale ni waso e faransisi cɛ caman ka fiɲɛ de ye wasoba in ye koyi a kɛra hindu ye o a kɛra angilɛ ye o a kɛra zulu ye o a bɛɛ elizabɛti i jɔ n ka nin mɔgɔ fila ɲɛ jira i la nin tɔgɔ ye warifin nin tɔgɔ ye kim an karamɔgɔw nin ye ne yɛrɛ furumuso ye ee ne yɛrɛ ma deli k'a bila n kun na ko e furula koyi karamɔgɔ mɔrifin mɔgɔ caman tɛ ka se k'a faamu k'a fɔ ko ne cɛ a bɛ k'i ka kow caman sinsin a ka sigona kow de kan ka tɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ sira kan o ye diyagoya ye koyi ala dɔrɔn de b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka sigow bɛ n se yɔrɔ min na an ka min kɛ an ka jɔn dugukolo ye ale ni samaɲin